america ndimene inayambitsa gulu la unita amapereka ndrama komanso zida za nkhondo kwa jonas savimbi kuti azisokoneza boma la angola ndi anthu ake omwewa amene ankathandiza Saddam Hussein ku Iraq pa nkhondo yolimbana ndi Irani mchaka cha 1980. Kalekale Korea linali dziko limodzi ndi America imene inachititsa kuti kukhale maiko awiri. Zigawenga za Mujahideen ku Afghanistan zinkalandira sponsor kuchokera ku America kuyambira 1979. mapeto ake tinaona taliban mullah omar al-qaeda komanso osama bin laden akubadwa kuchokera momwemo mwachidule magulu ambiri azigawenga pa dziko lapansi anayamba chifukwa cha america russia nato kapena israel iwowa amagwiritsa ntchito divide and rule pamene anthu kapena mtundu akuthibulana mdziko amasangalala lero dziko lonse lapansi ladzidzimuka kumva nkhani yonena kuti amene anayambitsa gulu la hamas ndi boma la israeli pamene ndikunena pano ayuda akusowa mtendere mpaka ena kuphedwa ndi gulu limene anayambitsa okha kodi chinachitika ndi chani kuti israeli iyambitse gulu limeneli 1948 united nations inagawa maiko awiri israeli komanso palestine koma ayuda pogwiritsa ntchito mphamvu anakwanisa kulanda malo a apalestina ndi kuwaphatikiza ndi dziko lawo yasser arafat ankakana kuvomereza zimenezi ndipo ankafuna kuti israeli ibweze malo amene analanda komanso apereke full independence kwa apalestina ndiyebe pofuna kusokoneza pulani imeneyi israeli inayamba kugwiritsa ntchito divide and rule anapanga create gulu la hamasi kuti lizilimbana ndi boma la yasser arafat mmene ndakuwuzirani poyamba israeli yakhala ikulamulira gaza kwa zaka 38 koma 2005 pamene apanga withdraw anapereka deralo m'manja mwa hamas zimenezi zinali zodabwitsa iwo akhala kulamulira gaza kuyambira 1967 ndi kuzafika 2005 kwa pamene amachoka anapereka deralo m'manja mwa zigawenga m'malo moti apereke ku boma lovomerezeka la president mahmud abbas chifukwa tiunikirani pamene paonera kuti yasser arafat anamwalira 2004 ndi atamwalira kunabwera president watsopano mahmud abbas amene ali wovomerezeka dziko lonse lapansi koma ma israeli pamene amasiya gaza anasiya m'manja mwa hamas zimenezi Zinali zodabwisa, komabe inali njira imodzi ya divide and rule. Monga tikudziwa kunena kuti kuyambira 1967 mapalestina akhala akulira kufuna dziko lawo lawo la independence monga mmene timalira ife amalawi kuyambira 1958 tinkana kuti atsamunda muzipita mutipase dziko lathu anatisiyira 1964 ngakhale anthu a south africa akhala akulira kuyambira 1960 kulira atsamunda kuti apase dziko lawo apase independence zinachitika 1994 dziwani kuti maiko ambiri pa dziko lapansi amafunisisa kumene kuja kutakhala maiko awiri dziko limodzi la palestina komanso lina la israeli pa chifukwa chimenechi israeli imaonesesa kuti iphwasule anthu amene asakhale ndi mphamvu ndi chifukwa anakhazikisa hamasi kuti izilamulira gaza boma lenenilo lizilamulira west bank mu 2019 prime minister benjamin netanyahu anauza mamembala a chipani chake kunena kuti iye ngati mtsogoleri sasiya kupereka ndalama ku gulu la hamas chifukwa cholinga chake akufuna kugawanitsa mapalestina kuti asakhale ndi dziko lawo lero hamas ili ndi mphamvu zambiri chifukwa cha sponsor yochokera ku israel tinaona pa 7 oktoba 2023 akukonza chiwembu chimene sichinachitikepo nkale lonse mdziko la israel ayuda oposa 1200 anaphedwa komanso kusowa akuluakale ananena mawu kunena kuti galu waluma mbuye wake ndi zimene tikuziona pakati pa hamasi ndi israeli akhala kuipanga sponsor hamasi kuyambira 1987 koma mosadziwika bwino inayamba kuwachitira chipongwe mpaka na pa 7 oktoba 2023 pamene anakaphulisa kumene kuja ndikupha anthu osiyanasiyana ena ndikuwatenga hostage nkumawasunga dzanazana lomweli david hacham Mmodzi wa asilikali ku Israel anauza atolankhani kunena kuti inali mistake yaikulu kupanga create gulu la Hamas. Mwachidule, Israel komanso Benjamin Netanyahu akulimbana ndi mwana wobereka okha. Tinazionapo mbuyomu, America inalimbana ndi Saddam Hussein matalibani komanso osama bin laden onsewa anali ana amene analera okha 1979 chifukwa ambiri mwina samadziwa kuti bin laden anali mwana wa ku america mwana amene analeredwa kuphunzitsidwa za uchigawenga ndi ma cia aku america ambiri samadziwa zimenezi 1979 america inkagwiritsa ntchito bin laden kulimbana ndi russia ku afghanistan chifukwa russia ija soviet union nthawi imeneyo imatchedwa choncho imalamulira afghanistan ndiye america inakhazikitsa gulu afghanistan mujahidin limene limalimbana ndi russia kuti ichoke ku afghanistan mmodzi mwa zigawenga zimene zimalimbana zinali m'gulu limeneli la mujahidini anali osama bin laden mujahidini gulu limene linatha 1990 pamene bin laden anayambitsa gulu lake la al-qaeda nawonso mataliban mula omar analinso mmodzi wa akuluakulu wa mujahidini anayambitsanso gulu lake lotchedwa taliban koma tonse tinaziona zimene zinachitika talibani inalanda dziko la afghanistan ndi kumalilamulira komanso mmene osama bin laden anachita zoopsa kwambiri pa september 11 2001 anaphulitsa chinyumba chija chachikulu ndi kupha anthu oposa 3000 mdziko la america uyunso yahya sinwar israeli inamutulutsa ku ndende ndi cholinga choti akakhale mkulu wa hamas lero ndi zimenezi wachitira chiwembu ayuda mpaka wasanduka most wanted man pakati pawo